Hey Putain ah. Hey Dakala, hey, hey Dakala mun kɛra kɔkɛ mun bɛ yen i bɛ n wele tan mun na o mun dakala e de ye dakala ye ee n ye wa n ye waa kelen min d'i ma o don na i taara i taara fini lakika san ee a bɛ min ee i t'a tobi ka di an ka dun e de kɔni ye dakala in ye i tɛ ɲininka fɔlɔ ni n bɛ ka t'o de tobi ah i ni dakala ye taa dɔrɔn cɛ ni nani cɛ bugɔla ye i teliya i ka na ni n ka dumuni ye dɔnna n ka fini lakika teliya kɔkɛ yɛrɛ de ka kuma ka ca toro kuwa n ko n bɛ fini tobi a ye a bɛ k'a fɔ a fini lakika bi bɛ kɔkɛ faga bi n y'a ko bɛɛ de ka nɔgɔn ala fini da No, a a a fɛn bɛɛ de dafalen bɛ ne bolo. Muso yɛrɛ bɛ caw caw ta, han, Kaja n'a dakala ye. E ne tɛ ko la dɛ, i bɛ ji kalaya dɔrɔn ka a zaba kan dɔɔnin dɔrɔn cɛ. A ko bɛɛ bannen don, a dafalen bannen. Layi bilayi. Ɛ, a fini lakika. Kaja i tɛ na ni n ka fini lakika ye Ala kama wa Kaja. Kɔkɛ n bɛ nalen sa, kɛ dɔɔnin dɔɔnin sa, aa. n ko a ko bɛɛ de ka nɔgɔn n k'a wusulen de bɛ na n'i mana ji kalan k'a la dɔrɔn a bɛ sa n'a sara i bɛ t'a wusu dɔ a fini lakika a da. kaja kɔngɔ bɛ n na i tɛ na wa kaja kɔngɔ bɛ n na dɛ. kɔkɛ ni kɔngɔ bila n kɔnɔ sa n bɛ na sa kana n kunkolo sofe aa ni fini in ka teli a ko bɛɛ ka nɔgɔn a tobilen de don ka ban. i bɛ t'a sɔrɔ a tɛ foyi la ye ni kumamuguba tɛ a n'a dakala ye. e ala i jɔ n ye n ka fɛn don ka ban nin bɛ wusu sisan.

Hey! Putain! Ah! Fini lakika n'i b'a dayɛlɛ dɔrɔn a dayɛlɛla. N tɛ se ka kan na sunɔgɔ ye n minɛ. Kaja a ma mɔ wa Kaja han. E bɛ kɔkɛ n to yen n to yen a mɔna ka ban. Aa! Aa fini lakika mɔna. Kaja i teliya kɔngɔ de bɛ n na i teliya dakalajan o. Na ni n ka fini lakika ye. ah a cɛ ka ɲi ne wa sara de b'a la wa saribu de b'a la wa eh eh fini lakika kaja i teliya kɔngɔ de bɛ n na i teliya dakalajan o n bɛ nalen sa kɔkɛ a i bɛ nalen i bɛ nalen na kɛ kaja na na n sɛgɛnna ten kɔngɔ bɛ n na kɔkɛ fɔra i pereselen don dɛ

cɛ kaja nin ye cɛkaɲi de ye kɔkɛ i ma foyi y'a la fɔlɔ kɔkɛ a nɛnɛ fɔlɔ cɛ a nɛnɛ fɔlɔ awɔ kaja i jɔ n k'a nɛnɛ cɛ kaja a ka di dɛ k'a ka di kɔkɛ nin de ye fini lakika ye n'i y'a juka nɛnɛ fa bɛ wuli i la a juka bɛ siɲɛ wɛrɛ n b'o tobi ka d'i ma kɔkɛ nin bɛ sɔrɔ fan jumɛn de ye e juka lakika ka di a bɛ sɔrɔ min kaja kɔkɛ nin bɛ sɔrɔ bamakɔ fan bɛɛ mali fan bɛɛ u ka nimoro filɛ nin ye i b'u ka nimoro ta dɔrɔn n'i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen na donc kaja i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a dɔ